Igbo bụ Igbo ekene m unu nke onye chiri ya zere aka m bụkwa nwa ada Frankenes Ezenwaka ezigbote ada bara ọgụ n'obi ada a na-asọ ada nwa onye ọgaranya ada mụrụ na mma nwa were ịghọrago ife m chọrọ ịjụ bụ ụmụ nwoke ndị a na-abụ ndị ọyị ha nwoke lụchaa ụnọ ọ sị ya ka ọ bịa were flat ebe a bi ọ ife nke ịma ọkọ na ọ ka chi gị si wee kee gị ọ ife nke ịma ọkọ na ọ ka chi gị si wee kee gị ọ na ịmaha na ije biri na nke ọyị gị nwoke na ọ ya-ebute mkparị ọ bụgodị na gị na ọyị gị nwoke ahụ enweghị okwu ọkwa ọ na-anụ nwaanyị ị na-anụ nwaanyị ịmaha na ụmụ nwaanyị na-cause problem nwaanyị na-akọsụka nso ịmaha na ọ ya-ebute okwu ịmaha na ụtọ bụ ntọwa jenu ntọwa jenu ee na ị chọrọ ibi na nke ọyị gị nwoke nwekwa na ihe o mere o nwee ihe o mere ụtọ bụ ntọwa jenu ntọwa jenu ụtọ na-aka mma na ntọwa jenu i nwee ugwu maka mkparị oke mbikọsị ọnụ mkpọkọsị ike a na-ebute mkparị ije biri ebe ahụ one day nwunye gị na nwunye onye ahụ ya-asị asị ha na unu na-edọtị compound asị na unu na-eme nka asị na unu na-eme nka asị na eme nke ọzọ ọ daa dị mma nwanne ọyị gị nwoke lụchaa ụnọ na ị like kee ị sị ya chọtara gị ụnọ n'ebe dịketara be ya than ije bi na be ọ na-ebute mkparị yes o ọ na-ebute esemokwu unu esebe esemokwu na-ekwesịghị iso because na ibi na nke ọ daa dị mma ọ daa dị mma ọyị gị nwoke rụchaa ụnọ ejezina eje bi na nke yes ejezina eje bi na nke ụtọ na-adị mma na ntọwa jelu ka ị wee nwee ugwu ka ụtọ unu wee lastịa because ibiri ha na na nke ya unu ga-eseriri one day unu ga-eseriri ya sọkwa ya dị ka unu ga-eseriri okwu ọ bụrụ na ọ bụghị gị na ya nwere okwu nwunye gị na nwunye enwee okwu so ọda adị mma ọda adị mma o ị like ke e sị ya chọta gị ụnọ na side ebe nke unu ebikọsizina na ọya kpọ mmanụ ji na ọyị ya nwoke ji wee bọtụ sewasie onwe ha ahụ nwunye onye asịkọ onye asịkọ ese ịgbarụ nkịtị ekwe nọ mgbe ọ na-akparị ya ọgụ esu o

I don't like it ọ na-ebutekwu mkparị too ikwubọsị ehe n'ohe onye be anyị ka ọ bụ onye nyezi gị nsọpụrụ dịrị gị so ekwekwana nke ahụ ị lụcha ụnọ ka onye onye nke gị onye obodo unu bịa biri na ya ya chọọ ụnọ kama ya bikete gị nso ma ya ebina na nke gị ọ bụ na o nweghị ego nye ya ego wee mezuoro ya ka ọgwụkwụ nso wee lakichazi onwe unu nke na unu ya na-afụkọrịta onwe unu chọọ ego wee mezuoro ya ụnọ kama ịbịa biri na nke ọ na-ebute mkparị ọ na-ebute nnukwu esemokwu ịghọtago ka ọ dị nụ a ka m bụkwa nwaada Frankenes Ezenwaka ezigbote ada bara nnọọ ada na nsọ ada nwa onye ọgaranya nwa a mụrụ na mma nwa wele ka ọ dịnụ